cɛ do ka bɔ min ka bɔ manden aha ala y'a kɛ a ye muso do furu tuma min se foyi tɛ a ɲɛ tuma min hali a da la dumuni o sɔrɔ ka gbɛlɛ a bolo tuma min a bɛ luwanze la a ye muso dɔ furu muso min sɔnna ka c'a fɛ ten a ye muso furu u bɛ luwanze la a ni muso bɛ ka debrouiller ka so sara ɲɔgɔn fɛ a ni muso bɛ ka debrouiller ka nasɔngɔ sara ɲɔgɔn fɛ a ni muso bɛ ka debrouiller ka sali depansiw kɛ ɲɔgɔn fɛ muso bɛ taa wele d'a balimaw ye u b'a dɛmɛ ka wari d'a ma a bɛna wari di a cɛ ma a cɛ b'a yɛrɛ dɛmɛ ni a ye ala y'i to a ka alaya la fo muso nana den saba bange cɛ nin ye k'a sɔrɔ hali bi se t'a ye denkɛ fila ani denmuso kelen mun kɛra ala y'i to a ka alaya la ala min yɛlɛma yɔrɔ ka ca kɔni ala y'i to a ka alaya la ala min bɔfan ka ca a ye da yɛlɛ cɛ nin ye ka pɔrɔtu yɛlɛ cɛ nin ye ka dunuya hɛrɛ do dayɛlɛ cɛ nin ye ka nanfolo suuru cɛ nin kan ni ale ala ka se ye cɛɛ ye nanfolo sɔrɔ ka jate dugu miliyardɛriw fɛ cɛɛ ye nanfolo sɔrɔ fo ka taa se nivo la a ni faamaw de da bɛ file kelen na k'a fiyɛ hɛrɛ sugu bɛɛ b'a bolo a ka coup de telefɔni dɔrɔn a lamɛnnen don nanfolo b'a bolo a b'a sago la o don a n'a muso a n'a den saba denkɛ fila ani denkɛ ani denmuso kelen cɛɛ lafiyalen hɛrɛ sɔrɔlen nanfolo bɛ yen miliyari caaman bɛ yen a ni dugu faamaw ka di dugu kɔnɔ a kɛra mɔgɔba ye jamana kɔnɔ a kɛra mɔgɔba ye bɛɛ ko karisa waritigi a y'i t'o la a taara muso filanan dɔ furu subhanallah ne fa e ɲinɛna e ɲinɛna ko i ni muso ne ye luwanze sara ɲɔgɔn fɛ kunu e ɲinɛna ko muso ne y'i dɛmɛ kunu k'i ka salisaga san a taara wele d'a balimaw ye u ye wari d'a ma nana d'i ma k'i ka saga sɔngɔ dafa pourquoi k'i kisi malo ma sigi daga la e ɲinɛna muso ne y'i ka nasɔngɔ dafa tuma min na i tun bɛ kɛmɛ di nasɔngɔ a bɛ taa wele d'a balimaw ye u bɛ wari d'a ma a bɛ dɔ fara kan ka tobili dumannin kɛ k'a d'i ma e ɲinɛna muso ne y'i dɛmɛ k'i ka luwanse sara tuma min na lutigi tun b'a fɛ k'i bila kɛnɛma muso ne bolila ka taga a balimaw fɛ ka wele d'a balimaw ye u ye wari d'a ma a nana k'i ka sojuru sara e ɲinɛna muso ne y'i ka bana fakitiri furaw san n'an b'a fɔ o ma ko ordonnance tuma min na e tun man kɛnɛ muso nin de taara wele d'a balimaw ye ko ka wari d'u ma ko i cɛ man kɛnɛ u ye muso dɛmɛ ka nafolo d'a ma a nan'o de kɛ dɔgɔtɔrɔso la k'i furakɛ bi hɛrɛ sɔrɔla bi i jatera miliyadɛriw fɛ manden dugukolo kan bi ala ye nafolo dɔ d'i ma e ma se ka foyi kɛ k'i muso fɔlɔ sara fo ka taa muso filanan furu ka na sigi o kan a taara muso dɔ furu muso filanan k'o ka kɔɲɔ kɛ mariyazi mɔnjala nafolotigi ka mariyazi mariyazi mɔnjala miliyadɛri ka mariyazi mariyazi mɔnjal a muso filanan muso fɔlɔ nin ko basi t'a la a ko karisa n b'a fɛ ka muso dɔ furu ka fara i kan o ko ne cɛ ne sɔnna ne de b'i fɛ ne tɛr'i fɛ kunun depuis i tɛ ten so ne b'i fɛ hali n'i ye muso saba furu ka fara ne kan basi t'a la n ye sira d'i ma subhanalayi muso fɔlɔ ye sira d'a ma k'a ka muso furu a taara muso dɔ furu janjigi dɔ furu ka n'o bila a ka du kɔnɔ ko muso a taara muso dɔ furu jahanamaden k'o t'o dɔ furu ka n'o bila a ka du kɔnɔ ko muso mun kɛra muso nan'a ka furu la ala y'a kɛ muso nin ye den kelen sɔrɔ o kɛra cɛ ye muso filanan a tilara ka den kelen wɛrɛ sɔrɔ o kɛra muso ye muso filanan a ye kɔnɔɲa fila kɛ ka tugu ɲɔgɔn na cɛ ani muso n mamuso y'a fɔ ne ɲɛna ala ka hin'a la ala k'a dayɔrɔ nɛɛma a ko n den muso ye kulɔrɔ saba de ye a ko muso kulɔrɔ fɔlɔ n'i bɔra musomanin nɔfɛ furu la sani i k'a furu sani a ka don i ka furu la a bɛ kulɔrɔ min yira i la n den o tɛ muso kulɔrɔ ye o ye a b'a fɛ a ka furu de wala a bɛ se ka kulɔrɔ sugu bɛɛ yira i la pour que i k'a furu n'i ye muso furu ka na n'a y'i ka so a bɛ kulɔru min yira i la mariyazi kɛlen kɔ walima woro bɔlen kɔ o tɛ a kulɔru sɛbɛ ye pasike a bɛ kulɔru sugu bɛɛ yira i la pour que a ka sabati i ka furu la a ko manden ni muso ye den sɔrɔ i ye don min den kelen den fila den saba ni muso ye kulɔru min yira i la o kɔfɛ k'o de ye muso kulɔru sɛbɛsɛbɛ ye muso ye den sɔrɔ furu kɔnɔ o ye muso ka sibasuma ye n'a ye kulɔru min yira i la ni muso jugu don walima muso ɲuman i b'a dɔn n mamuso ko ten bilahi ala ka hin'a la ala k'ala yaf'a ma muso nin kɛlen ka den fila sɔrɔ muso filanan a ye mun kɛ a wulila ka don somaw kan moriw a wulila ka don moriw kan koloninfililaw a wulila ka don laturudalaw kan bɛrɛdalaw a wulila ka don manden baara jugukɛlaw kan ko ne b'a fɛ a ye n cɛ baara k'a kɛ n kelen ta di k'a ye n cɛ baara hali a kana se ka ɲa jɔ muso fɔlɔ ɲa na bilen a ye n cɛ baara fo a ka muso fɔlɔ furusa manden dugukolo kan wa a ye mɔgɔw sɔrɔ minnu sɔnna k'o baara kɛ a ye a ye dɔɔninbagaw sɔrɔ manden a ye moriw sɔrɔ manden a ye somaw sɔrɔ manden minnu sɔnna ka nin baara kɛ a ye k'a cɛ kunkolo yɛlɛma k'a ɲɛ bɔ muso fɔlɔ la k'a cɛ kunkolo yɛlɛma ka muso fɔlɔ nin kɛ a cɛ bolo i n'a fɔ a faden a ye muso fɔlɔ in kɛ a ɲa tana ye a t'a fɛ ka muso fɔlɔ nin ye a t'a fɛ ka muso fɔlɔ nin denw ye fo ka taa se degere la a ye muso fɔlɔ nin furu sa k'a gbɛn k'a bɔ a ka du kɔnɔ ka tila ka yafa muso fɔlɔ nin kɔ a n'a woloden saba denkɛ fila ani denkɛ kelen o ma cɛɛ bɔ dɛ muso filanan in ye cɛɛ kɔnɔ suruku muso fɔlɔ denkɛ fɔlɔ bolo tun bɛ bizinisi fɛn o fɛn na kɔmɛrisi sira kan a y'a bɛɛ tɛgɛ cɛɛ la a y'a bɛɛ tɛgɛ a denkɛ fɔlɔ na a ye denkɛ fɔlɔ in bolo ko k'a bolo bɔ a ka nafolo la pewu subhanala muso nin a n'a den saba yɛlɛmana a balimakɛw de fɛ yen ne ba n'a y'a sɔrɔ se tun bɛ e cɛ ye don min e y'i janbo i balimaw la e ko ko ne mago tɛ n balimaw la e ko ko ne cɛ ye nafolotigi de ye e ma sɔn k'i ɲɛsin balimaw ma e banna i balimaw la ka ban u la k'u fili ka ban u la ko parce que i cɛ ye milliardaire ye n'i cɛ y'i gbɛn don min e bɛ taa min ne ba n'ala y'i sigi nafolotigi kun i janto i cɛ la i janto i somɔgɔw la a dɔn don min na n'i t'i cɛ fɛ yen i b'i somɔgɔw de fɛ yen muso nin seginna ka taga balimakɛ de fɛ yen wa balimakɛ y'a minɛ i n'a fɔ a balimamuso paseke a ma ban ale la tuma min na se tun b'a ye a n'a den saba u ye duɲa mɔgɔ bɛɛ bila k'a cɛ deli cɛ ko ko petu k'ale tɛ muso in fɛ bilen u ye karamɔgɔw ci a ma ka kodɔnbagaw ci a ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka do fɔ n'u ka kuma bɛ faamu u y'o bɛɛ ci cɛ nin ma a ko k'ale tɛ muso nin fɛ bilen ko fo lahara a t'a yɛrɛ bolo muso t'a yɛrɛ cɛ nin t'a yɛrɛ bolo a muso ye dabari jugu de kɛ a la k'a kɔ don a muso ma mun kɛra mɔgɔ bɛɛ dɛsɛlen ka cɛ deli karamɔgɔw dɛsɛlen a la kodɔnbagaw dɛsɛlen a la mɔgɔ bɛɛ dɛsɛlen cɛ na ko ko ale tɛ sɔn mɔgɔ si ka dali ma paseke ko ale mago tɛ mɔgɔ la parce que o don ala ye hɛrɛ dɔɔni kɛ a ye o don n'a kumana dugu kɔnɔ a lamɛnnen don subhanala mun kɛra ala y'i to a ka alaya la ala min bɔfan ka ca kɔni ala y'i to a ka alaya la ala min tɛ dɔn ka ban don dɔ la a muso filanan nin b'a ka hɛrɛ la sisan a hakili la ko a lafiyara parseke a sera ka muso fɔlɔ n'a denw gbɛn ka bɔ cɛ ka nanfolo kunna ale n'a den fila bɛ k'i tele kɛ cɛ ka nanfolo la u bɛ ka voyager dugu ni dugu u bɛ ka voyager jamana ni jamana u bɛ ka voyager continent ani continent u bɛ k'u tele kɛ cɛ ka nanfolo la don dɔ la u ka o dugu kelen na ye kɔɲɔ dɔ tun b'u fɛ yen kɔɲɔ a y'a cɛ ka mɔbili ta k'a fɔ sofɛrikɛ ma bi n b'a fɛ i ka mɔbili nin to yen ne ni n denw bɛ mɔbili boli an bɛ taa mɔgɔ dɔ ka kɔɲɔ la dugu karisa manden dugukolo kan manden u donna mɔbili kɔnɔ k'u bɛ taa o kɔɲɔyɔrɔ la o kɔntannen u bɛ waritigi mɔbili kɔnɔ u kɔntannen u bɛ ka misigi jouer u lafiyalen bɛ ka taa yɔrɔ min ala sɔnna u ye akisidan kɛ k'u saba bɛɛ faga u saba bɛɛ sara yɔrɔ kelen muso nin n'a den fila k'a bɛɛ faga sur place ndere u fagara yɔrɔ min o don ne cɛɛ ye a hakili jiginna a muso fɔlɔ la parseke muso sara baara tiɲɛna muso sara baara wulila muso sara baara jugu daga tigɛra cɛɛ hakili jiginna muso fɔlɔ la o don ne san caaman kɔfɛ ne ba e min taatɔ filɛ moriw fɛ nin ye ka t'i cɛ baara k'a ka ban i sinamuso la ne ba e min filɛ k'i ka tagafe ta ka tag'a di morikɛ ma k'a k'i cɛ baara k'a k'i kelen ta ye ka ban i sinamuso la ne ba e min filɛ nin ye ka miliyɔn ta k'a di morikɛ ma morikɛ e min sɔnna ka nin baara nin kɛ n ko muso saba de bɛ e bolo n ko muso naani de bɛ e bolo n ko muso fila de bɛ e bolo e sɔnna ka walimuso dɔ furu sa somakɛ e min filɛ nin ye ka baara jugu kɛ ko ka muso gbɛn ka bɔ a denw kɔrɔ walima ka muso gbɛn ka bɔ a ka furu la n ko muso fila de bɛ e bolo n ko muso saba de b'i bolo n ko naani ni duuru de bɛ e bolo e somakɛ e ma se ka siran ala ɲɛ e ma se ka mɔgɔya gasi sigi ka muso to a ka furu la fo ka walimuso ka furu sa e bɛ taa mun fɔ ala ye ne ba dabari jugu i kana kɛ parseke don dɔ bɛ yen an bɛ nin lakale ala ɲɛfɛ o don tɔgɔ ye ko lahara don nafa t'a la n'a y'a sɔrɔ i tun ye dabari jugu ye k'a bila kaburu kɔnɔ k'i b'i sinamuso halaki n'i ye nin lamɛn n b'a ɲin'i fɛ a kɛ ala kama a ta k'a bɔ denka kɔnɔ don dɔ bɛ yen o tɔgɔ ye ko jugement don lahara don i bɛ nin lakale ala ɲɛfɛ n'a y'a sɔrɔ e tun ye dabari jugu de kɛ i sinamuso den na n'i ye nin lamɛn a ta k'a bɔ kaburu kɔnɔ k'i sinamuso den to yen don dɔ bɛ yen o tɔgɔ de ye ko lahara don lahara don i bɛ nin nakale ala ɲɛfɛ juguya nafa foyi t'a la muso ye juguya kɛ ala y'a faga ka tila k'a n'a den bɛɛ faga ka tila k'a sinamuso balolen to ɛseke sinamuso in ka kan ka yafa a cɛ ma wa o de ɲininkali bɛ yen ni mɔgɔ min bɛ se ka jabili kɛ commentaire walima ni mɔgɔ min bɛ se ka jabili kɛ n ka nimero la est-ce que muso nin bɛ se ka yafa a cɛ ma wa k'an bɛn inshallah